Mise Éire, Sine mé ná an Chailleach Bhéarach, Mór mo ghlóir, Mé do rug Cú Chulainn cróga, Mór mo náir,

mór mo bhrón. D'éag an dream inar chuireas mo dhóchas. Mise Éire, uaigní mé ná an Chailleach.

ar eagla go gclisfinn. Do bhlaiseas do bhéal, a mhilse na milse, is do chruas mo chroí ar eagla mo mhillte. Do dhallas mo shúil is mo chluas do dhúnas, do chruas mo chroí is mo mhian do mhúchas. Do thugas mo chúl leis an aisling do chumas is ar an ród seo romham m'aghaidh do thugas. Do thugas mo ghnúis ar an ród seo romham ar an ngníomh do chím is ar an mbás do gheobhad.

Tá an tÉirí Amach thart ó bhí an Satharn ann. Dhaor cúirt mhíleata chun báis mé inné. Uair mharbh na hoíche. Tá mo chuid ama ag éirí goirid. Cupla, cupla gnoithe beag le críochnú agam. Cupla paidir le rá agam i gcuimhne ar mo chomrádaithe cróga.

Mo dheartháir ionmhain Willie. Slán a Willie, agus beannacht Dé ort ar son do shaothair uilig domhsa i Scoil Éanna agus i ngach áit eile. Ní raibh deartháir chomh fíor ag aon duine riamh. is a bhí agamsa. A dhearthár ionmhuin. Múnlaíodh muid sa bhroinn amháin. Chas muid lámh ar lámh le chéile in am an tsóláis agus in am an dóláis. Thréig tú achan rud ar mo shonsa. Ag obair go dian ó dhubh go dubh mar a mhúin mé féin duit. Dílis tú go bás. Ba tusa, ba tusa an t-aon chara

i bhfiche a seacht Great Brunswick Street, i lár chathair Bhaile Átha Cliath, ar an 10ú lá de mhí na Samhna sa bhliain 1879. Sasanach a bhí i m'athair, James Pearse. Ceardaí cloiche a bhí ann, a tháinig go hÉirinn agus a chuir gnó dealbhóireachta cloiche ar bun i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Fuair a bhean chéile bás go hóg, faraor, sa bhliain 1876, agus an bhliain ina dhiaidh sin phós sé Margaret Brady ó Chontae na Mí ó dhúchas ach a raibh cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath. Bhí ceathrar clainne acu, mo dheirfiúr is sine, Mairéad, Margaret, nó mar a thug muidinne uirthi go ceanúil i gcónaí. Wow wow. Mé féin, mo dheartháir óg Liam, Willie, agus mo dheirfiúr is óige Máire Bríd, Mary Bridget, Pearse and Sons, ab ainm don ghnó dealbhóireachta cloiche a bhí ag m'athair i lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Ins an am sin in Éirinn bhí cuid mhór tithe pobail, cuid mhór séipéil nua á dtógáilt agus ba gnó m'athara a thóg cuid mhór de na deilbh agus de na haltóirí do chuid mhór de na tithe pobail sin. Ina measc, crannóg na gCeithre Máistrí do Ard-Eaglais Naomh Adhamhnán i Leitir Ceanainn i dTír Chonaill, an altóir don séipéal in Inis Meáin na Gaillimhe, agus an altóir mhór do Shéipéal na gCairmilíteach i Sráid Clarendon i lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Bhí, bhí muidinne inár suí go te mar theaghlach. Teach breá againn i Sráid Brunswick agus ar feadh tamailt chónaigh muid i nDumhach Trá i ndeisceart na cathrach. B'aoibhinn laethanta m'óige. Ag léamh. Ag, ag cumadh drámaí beaga agus á gcur ar an ardán sa bhaile do mo chairde. Cheannaigh m'athair, cheannaigh sé lóchrann draíochta, laindéar draíochta domh. Agus bhí mé ábalta griangrafanna, íomháigheanna agus a mhacasamhail a thaispeáint sa bhaile do mo theaghlach agus do mo chairde. Agus ansin dar ndóighe, Bhí an traen, an t-iarnród, an Loop Line, ag sníomh fríd chathair Bhaile Átha Cliath, agus is iomaí lá breá pléisiúir a bhí agamsa nuair a bhí na pingneacha agam agus mé ar shiúl liom as stáisiún go stáisiún agus mé ag cur iontais in iontaisí na cathrach. Fuair mé oideachas príobháideach ar feadh ceithre bliana, agus ansin chuaigh mé féin agus Liam chuig na Bráithre Críostaí i Rae an Iarthair i mBaile Átha Cliath. Nuair a bhí mé naoi mbliana déag, sa bhliain ocht gcéad déag nócha is a hocht, chuaigh mé na hollscoile, agus bhain mé dhá chéim amach, céim amháin sna, sa dlí, agus céim eile sna healaíona, sa Ghaeilic, sa Bhéarla agus insa Fhraincis. Mar sin féin, cé go bhfuil sé soiléir go raibh óige ar dóigh agam, agus ar go leor bealaí go raibh saol an mhadaidh bháin agam, chuir sé isteach go millteanach ar mo chroí i gcónaí go raibh muidinne, Gaeil, Éireannaigh, inár bpríosúnaithe, inár dtír féin. Is cuimhin liom mo shean-aintí, aintí mo mháthara, ag teacht chugainn ar cuairt ó Chondae na Mí. Thagadh sí de ghnáth i ndiaidh an lóin ar an Domhnach. Agus is cuimhin liom í ag aithris scéalta dúinn, fá na laochra móra i stair na hÉireann, fá na seanlaochra Cú Chulainn agus Fionn Mac Cumhaill agus na Fianna, agus ina dhiaidh sin Wolfe Tone, Robert Emmet, John Mitchel agus Diarmuid Ó Donovan Rossa. Chuaigh scéalta sin mo shean-aintín, chuaigh siad i bhfeidhm go mór orm. Cé go raibh dóigh mhaith orainn muid féin inár gcónaí go sócúlach i lár chathair Bhaile Átha Cliath, bhí na mílte, mílte, mílte de theaghlaigh eile thart orainn agus iad beo i mbochtanas, iad beo ón lámh go dtí'n béal, ionns na tithe dá mb'fhéidir tithe a thabhairt orthu. ins na hárasáin, ins na slumanna a ba mheasa a bhí in Iarthar na hEorpa san am sin. Léigh mise, agus fríd fhuinneog na staire chonaic mise an méid a d'fhuilaing mo mhuintir sna glúnta a chuaigh romham, in am na bPéindlíthe. In am an Ghorta Mhóir, in am Chogadh na Talún, chuir fulaingt sin mo mhuintire isteach go mór orm. An bochtanas, an t-anás, an t-anró, an easpa saoirse, An t-éagothromaíocht, an córas oideachais gallda, ansmacht agus tíorántacht Gall, an sclábhaíocht.

Is dóiche go raibh an t-ádh orm. Mar nuair a bhí mise ceithre bliana déag d'aois sa bhliain ocht gcéad déag nócha is a trí, chuir Eoin Mac Néill agus Dubhghlas de hÍde, chuir siad Conradh na Gaeilge ar bun. Leis an Ghaeilge a athbheochan mar theanga labhartha na ndaoine, agus le litríocht úr a chothú i dteanga na Gaeilge. Ba mhillteanach agus ba thruamhéileach an titim a tháinig ar líon na gcainteoirí dúchais Gaeilice a bhí sa tír ó bhí am an Ghorta Mhóir ann. Chuir mise mé féin isteach i gConradh na Gaeilice sa bhliain 1896 agus d'fhéadfá a rá ar feadh deich mbliana, bhuel, gur Conradh na Gaeilice Gur sin mo shaol-sa. Is cuimhne liom go maith an chéad rang de chuid Chonradh na Gaeilge a ndearna mé freastal uirthi. I Sráid an Dáma, i lár Chathair Bhaile Cliath sa bhliain ocht gcéad déag nócha is a seacht. Ina dhiaidh sin, ar feadh blianta fada, bhí mo thriall ar Chúige Chonnachta. Is cuimhin liom a bheith ar oileáin na Gaillimhe. ar oileáin Árann, Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr, sa bhliain ocht gcéad déag nócha is a naoi, agus muid ag cur craobhacha de chuid Chonradh na Gaeilge ar bun. Sa bhliain naoi gcéad déag is a trí, thug mé mo chéad chuairt ar Ros Muc na Gaillimhe. Fuair mé cuidiú ón múinteoir scoile, ó Phádhraic Ó Conghaile, i Scoil an Bhriocáin sa nGort Mór i Ros Muc. D'iarr sé orm theacht le scrúdú a chur ar na daoine óga sin a bhí ag déanamh ranganna Gaeilice san oíche agus bhí siad ag súil a bheith ina múinteoirí Gaeilice. Thit mise i ngrá le pobal Ros Muc.

Cúpla bliain ina dhiaidh sin, sa bhliain 1906, cheannaigh mé gabháltas ansin ar an Turlach i Ros Muc, ag amharc ar Loch Eileabhrach, agus thóg mé teach beag ar bhruach an locha ansin, teach inar chaith mé féin, mo chairde agus cuid mhór de scoláirí Scoil Éanna samhradh i ndiaidh samhradh ann. agus muid ag fáil scíste ó bhrú an bhaile mhóir. Inmhain liomsa Connachta ar a áille, ar a uaisle, inmhain liom Cois Fhairrge ar a aoibhneas, ar a uaigneas. 'Na dhiaidh sin d'éirigh mise iontach gníomhach i gConradh na Gaeilge. Sa bhliain 1899 ceapadh mé ar Choiste Gnó an Chonartha. Sa bhliain 1902 bhí mé i mo rúnaí ar Choiste na bhFoilseachán agus é mar aidhm againn ábhar litearthachta a chur ar fáil do phobal na Gaeilge. Sa bhliain 1903 ceapadh mé mar eagarthóir ar pháipéar sheachtainiúil an Chonartha, An Claidheamh Soluis, agus an bhliain ina dhiaidh sin cuireadh dúshlán mór os mo choinne, sé sin a bheith freagrach do Chonradh na Gaeilge as cúrsaí oideachais sa tír agus an Ghaeilge insa chóras oideachais. Ba mhillteanach agus ba thubaisteach mar a bhí staid na Gaeilge i mbunscoltacha agus i meánscoltacha na tíre ag deireadh an naoú céad déag agus ag tús an fichiú céad, fiú amháin i gceantair Ghaeltachta, áit nach raibh ach Gaeilge ag na páistí beaga a bhí ag teacht 'na scoile. Béarla ar fad, beagnach, a bhí i seomraí ranga na Bainríona. Gaeltacht Thír Chonaill, 1902, Scoil Náisiúnta Ghort a' Choirce, 234 dalta, 228 acu ina gcainteoirí dúchais, Micheál Mac Pháidín an múinteoir. Tá Gaeilge aige. Níl Gaeilge sa scoil. Gaeltacht Chiarraí, 1902. Scoil Naomh Breandán an Chuasa, 123 dalta. Cainteoirí dúchais iad uilig. Mike Kevane, Micheál Caomhánach, an príomhoide. Cainteoir dúchais Gaeilge. Níl aon Ghaeilge sa scoil. Gaeltacht Chonamara, Scoil Naomh Briocáin, An Gort Mór, Ros Muc, 86 dalta. Cainteoirí dúchais iad, agus saibhreas iontach amhránaíochta agus béaloidis acu. Pádraig Ó Conghaile an príomhoide. Cainteoir dúchais Gaeilge. Níl aon Ghaeilge sa scoil ach don Chaiticiosma. Shocraigh Conradh na Gaeilge coláistí Gaeilge a chur ar bun le oiliúint a thabhairt do mhúinteoirí i dteagasc na teangan agus bhí sé de phribhléid agamsa cuairt a thabhairt ar chuid mhór de na coláistí sin i mo ról i gConradh na Gaeilge. Is cuimhin liom go maith an chéad chuairt a thug mé ar Ardscoil Cholm Cille i gCloich Cheann Fhaola i dTír Chonaill i mí Mheán Fómhair 1906, bliain a bunaithe. An Claidheamh Soluis, Baile Átha Cliath, an seisiú lá de mhí Dheireadh Fómhair 1906. Tá muid i ndiaidh filleadh ó Ardscoil Cholm Cille i gCloich Cheann Fhaola i dTír Chonaill agus lúcháir agus bród inár gcroí. Ní hé amháin go raibh muid lán sásta lena bhfaca muid agus lenar chuala muid ansin, ach dearbhaíodh dúinn le linn ár gcuairte go bhfuil an Ghaeilge beo bíogúil sa taobh seo tíre go fóill, taobh amuigh de na bailte móra, Gaeilge a chuala muid á labhairt i ngach áit, Gaeilge a bhí á labhairt ag na seandaoine agus iad ag inse scéalta cois tine, Gaeilge a bhí á labhairt ag na daoine ag obair sna páirceanna agus ag díol agus ag ceannacht ar an aonach, Gaeilge a bhí á labhairt ag na gasraí óga agus iad ar chlós na scoile agus iad ag súgradh leo féin. Dar liomsa go bhfuil an taobh seo tíre beagnach chomh Gaelach le hIar Chonnachta. Dálta Iar Chonnachta, níl náire ar bith anseo ar dhaoine fána dteangaidh agus fána gcultúr, ach is amhlaidh go bhfuil siad bródúil astu. Sé an t-aon truaighe a bhí ann ná nach raibh scríobh ná léamh na Gaeilge ag na gasúir óga seo. Dá mbeadh, níl amhras ar bith ormsa nó nach bhfaigheadh an Ghaeilge bás ins an taobh seo tíre go deo na ndeor. De réir mar a chluinim, tá na bunscoileanna sa cheantar seo ag déanamh obair an-mhaith, agus os rud é go bhfuil Coláiste Gaeilge anseo anois, thig linn a bheith cinnte dó go dtiocfaidh cuid mhór scríbhneoirí agus léitheoirí Gaeilge as Cloich Cheann Fhaola sna blianta atá amach romhainn. Más maith Coláiste na Mumhan i mBéal Átha an Ghaorthaidh i gCorcaigh, Coláiste Chonnachta i dTuar Mhic Éadaigh i gContae Mhaigh Eo, ní náire ar bith do Chúige Uladh Ardscoil Cholm Cille. Nuair a bhí mise ag freastal ar choláiste bhí ceithre scór, ochtó, ag freastal uirthi agus deirtear go raibh céad ann i lár an tseisiúin. Roinntear an lá i dtrí coda, an chéad chuid le foghlaim, an dara cuid le ceol agus le scéalaíocht agus an tríú cuid le siúlóid agus le spaisteoireacht. Is fada go n-imí uaim cuimhne na dtrí lá sin a chaith muid go sona sásta in Ardscoil Cholm Cille i gCloich Cheann Fhaola. 'Sé mo ghuí go mbeidh mé féin agus na múinteoirí dúthrachtacha sin agus na micléinn aosta díograiseacha sin, go mbeidh muid le chéile arís lá éigin ar Chnoc na Bealtaine.

Fómhar an tSean Ní Mhinic liom is scornach mo chroí an brón. Chomh maith le suim a ghlacadh i dteanga na Gaeilge, chuir mise spéis mhór ó bhí mé mo bhuachaill óg i litríocht na Gaeilge. Ins an am sin in Éirinn, ag deireadh an naoú céad déag agus ag tús an fichiú céad, ba bheag a bhí á scríobh i dteanga na Gaeilice, agus an méid a bhí á scríobh, bhí sé bunaithe ar an bhéaloideas agus ar an scéalaíocht agus ar an tseanchas. Anois, bhí meas mór agamsa ar an bhéaloideas agus ar an scéalaíocht agus ar an tseanchas, ach dar liomsa, go raibh sé in am litríocht na Gaeilge a sháthadh isteach san fhichiú céad. Dar liomsa go raibh sé in am cúl a thabhairt leis an chruach mhónadh agus leis an charn aoiligh, agus anam agus intinn Gael a chur i dtuiscint dá chéile agus don domhan mhór i litríocht nua-aimsire idir stíl, agus ábhar. Nuair a bhí mise ar saoire i Ros Muc thoisigh mé ag scríobh píosaí beaga, véarsaí beaga agus scéalta gearra agus mé ag iarraidh an teoiric a bhí agam a chur i ngníomh go praiticiúil. Ba i mo theach féin ar an Turlach Bheag a chuir mise mé féin peann ar pháir. Eoinín, Eoinín, nach bhfuil tú ag teacht isteach go fóill? Tá an tráthnóna ag éirí iontach fuar. Ó, ó, níl, níl a Mhám, níl mé ag dul isteach go fóill. Tá mé ag fanacht leofa. Ó, cé, cé leis a bhfuil tú ag fanacht, a Eoinín? Ó tá, a Mhám, tá, tá mé a' fanacht leis na héanacha, leis na fáinleoga. Ó, tá siad ar a mbealach, tá siad ar a mbealach ón domhan thoir, ó na críocha coimhthíocha. Bhí siad anseo, a Mhám, bhí siad anseo fán am seo an bhliain seo chaite. Tá mé ag fanacht leo le seachtain iomlán. Och, bím iontach brónach agus uaigneach gan iad. Éist! Éist, a Mhám, éist! An gcluin tú iad? An gcluin tú iad? Sin iad, sin iad. Sin na fáinleoga ar a mbealach. Ó, bhfeiceann tú, Mham, bhfeiceann tú. Sin iad ag teacht, trasna na farraige. Ó, mo chairde, mo chairde. Ó, sé, sé bhur mbeatha. Ó, sé bhur mbeatha, a chairde mo chroí, aráist go cruacha glasa na hÉireann. Mham, bhfeiceann tú, bhfeiceann tú an bheirt seo anseo.

agus ba mhéanar do Eoinín na nÉan. Chaith Eoinín an chuid eile den Earrach, an Samhradh iomlán agus tús an Fhómhair agus é in a shuí ansin ar bharr na haille in aice lena theach cónaithe agus é maidin agus tráthnóna.

Agus chuaidh an t-earrach thart agus chuaidh an samhradh thart agus a leithéid de shamhradh agus tháinig an fómhar. Tháinig lá fuar ag deireadh mí Dheireadh Fómhair. Bhí na fáinleoga, bhí siad ag bailiú le chéile ar bharr an tí ó mhaidin. Ó ba fhada a dturas ar ais go dtí na críocha coimhthíocha. Hey, Mham, Mham, bhfeiceann tú, bhfeiceann tú na fáinleoga? Tá siad ag déanamh, ag cruinniú ar bharr an tí, tá siad ag déanamh réidh le himeacht, a Mham. Ach tá's agam, tá's agam, a Eoinín, a thaiscidh, a chroí, beidh cumhaidh agus brón ort in a ndéidh, nach mbeidh? Ó, ní bheidh, ní bheidh, a Mham, ní bheidh brón ar bith orm in a ndéidh i mbliana, nó tá mise, Tá mise, tá mise ag gabháil leo. Cad é a dúirt tú, Eoinín? Tusa ag gabháil leo. Seo, ná bí ag caint amaidí mar sin. Ó, ó, níl, a Mham, níl. D'iarr siad ormsa, a gcara, a ghabháil leo ar ais go dtí na críocha coimhthíocha. Á, seo, Eoinín, ní, ní, ní chreidim tú, ní chreidim tú. Éist, éist, a Mham, éist leo. Éist leo! Tar! Tar! Tar linn, a Eoinín na nÉan! Tar linn, a Eoinín na nÉan! Tar linn thar na farraigí fraochta go dtí tír an tsolais. Tar! Tar! Tar linn, a Eoinín na nÉan! Nois, a Mham, nois, nois ar chuala tú iad? Sé, sé Eoinín a, a, ní thig leat mise, do mham a fhágáilt anseo léi féin. Ní, níl, níl agam ach tú. Bheadh mo chroí-sa briste gan tú. Á, tá's agam sin a mham, tá's agam sin. Tusa an mháthair is fearr a thiocfadh le bheith ag buachaill beag ar bith. Ach a Mham, ní bheidh sé i bhfad go mbeidh mise agus tusa i gcuideachta a chéile aríst. Slán leat. Slán leat, a mháithrín mo chroí. Tá mé ag imeacht uait. Ag imeacht uait, a mháithrín, Ag imeacht uait thar na farraigí fraochta, Go dtí tír an tsolais, Go dtí na tíortha sin ina mbíonn an ghrian ag soilsiú i gcónaí iontu.

Chuaidh an geimhreadh thart agus tháinic an t-earrach aríst agus tháinic na fáinleoga ach ní raibh buachaill fionnbhán caite ar bith ina shuí ar bharr na haille

Ach níor chuala Eoinín na nÉan iad. Mar bhí seisean na mílte míle i gcéin. Ins an tír sin ina mbíonn sé

Brón ar an bhás, sé a dhubh mo chroí-se. D'fhuadaigh mo ghrá is d'fhág mé cloíte. Gan cara gan compánach faoi dhíon mo thíse Ach an léan seo im lár is mé ag caoineadh Ag gabháil an tsléibhe domh tráthnóna Labhair an éanlaith liom go brónach Labhair an naosc bhinn is an crotach glórach Ag faisnéis domh gur éag mo stórach. Ghlaoigh mé ort, is do ghlór níor chualas, ghlaoigh mé aríst, is freagra ní bhfuaireas. Phóg mé do bhéal is a Dhia nárbh fhuar é. Och, is fuar í do leabaidh ins an chillín uaigneach. Is a uaigh fhódghlas ina bhfuil mo leanbh, a uaigh chaol bhig ós tú a leabaidh. Mo bheannacht ort is na mílte beannacht ar na fóide glasa atá os cionn mo pheata. Brón ar an bhás ní féidir a shéanadh. Leogann sé úr agus críon le chéile. Is a mhaicín mhánla is é mo chéasadh do cholainn chaomh.

Tá tú, tá tú, tá tú, tá tú ró-dhorcha ionat féin, a Phiarsaigh. Ní dhéanann tú caidreamh le Gaeil. Séanann tú a gcomhluadar. Nuair a thagann tú ina measc, tagann mar a bheadh néal dorcha i do chuideachta agus luíonn orthu. An té a bhí cainteach sara dtáinig tú, bíonn sé ina thost. An té a bhí gealgháireach, tagann gruaim air. An í an fhuil Shasanach úd ionat is cúis leis? Tá bua na cainte agat. Is féidir leat na slóite a mhúscailt agus a chorraí de réir mar a fhóireann sé duit. Is féidir leat iad a chur ag gol nó ag gáire de réir mar is mian leat. Is dóigh liom go bhfuil, is dóigh liom go bhfuil dhá Phiarsach ann. Fear geal soineanta agus fear gruama doineanta. An fear geal soineanta ní fheictear é ach go hannamh. Ar ardáin phoiblí agus i measc na ngasúr i Scoil Éanna is minicí a fheictear é. An fear gruama doineanta, bíonn sé le feiceáil go minic. Is olc an saghas é. Ní maith liom é. An uair a thagann sé i mo láthair, tagann fuacht orm. Agus sé'n rud is greannmhaire faoi nach bhfuil fhios agam féin cé acu do'n dá Phiarsach an Piarsach ceart, an fear geal nó an fear dorcha.

Sin, sin véarsa a d'fhoghlaim mise i m'óige. Véarsa a d'fhoghlaim gach páiste Éireannach i seomraí ranga na Banríona. Bhí an córas oideachais a bhí ag rialtas na Breataine in Éirinn, bhí sé frith-Éireannach, bhí sé gallda. Curriculum cúng. bunaithe ar thorthaí scrúduithe. Córas a bhí ann a bhí ag ceilt a ndúchas féin ar mhaithe na hÉireann. Córas a bhí ann a bhí ag déanamh dímheas, ag tabhairt dímheas do stair agus do shaíocht uasal na hÉireann. Córas a bhí ag déanamh neamart agus neamhaird do chultúr agus do theangaidh uasal na tíre. Córas neamhdhaonna gan saoirse gan inspioráid. Sórt, sórt inneall a bhí ann. Inneall a bhí ann a raibh sé mar aidhm aige oideachas a chur ar bhuachaillí óga go háirithe, le freastal a dhéanamh ar státseirbhís agus ar Impireacht mhór na Breataine a raibh a crúba sáite aici i gceithre hairde na cruinne. Murder machine. Murder machine a bhí ann a bhí ag déanamh sclábhaithe dúinne in ár dtír féin, agus a raibh ag éirí chomh maith sin léithe mar chóras, agus nach raibh a fhios ag an chuid is mó de na hÉireannaigh fiú amháin gur sclábhaithe a bhí iontu. Rinne mise stuidéar ar chórais oideachais i dtíortha éagsúla, ina measc an Bhreatain Bheag, agus sa bhliain 1905 chuaigh mé féin agus mo dheirfiúr Mairéad, chuaigh muid ar cuairt na Beilge, an áit a bhfaca muid córas oideachais dhátheangach i réim, an Fhraincis agus an Fhléimeannais ag obair lámh ar lámh le chéile, sárchóras, dar linne, córas a d'fhéadfadh muid a chur i bhfeidhm inár dtír dhúchais féin. Nuair a tháinig mé na bhaile chuaigh mé i gcionn oibre, agus trí bliana ina dhiaidh sin, sa bhliain 1908, chuir mé tús le meánscoil do bhuachaillí, i Raghnallach i mBaile Átha Cliath. D'éirigh go maith linn. D'éirigh chomh maith sin linn agus dhá bhliain 'na dhiaidh sin bhí orainn aistriú chuig suíomh níos breátha i ndeisceart na cathrach. A dhaltaí óga agus a thuismitheoirí dhílse. Ba mhaith liom fearadh na fáilte a chuir romhaibh anseo inniu chuig Ionad úr Scoil Éinne anseo sa Díthreibh i Rath Fearnain. Fágaimid slán ag ár gcéad Ionad, Teach Uí Choileáin ar Bhóthar Oakley i Ranelagh, le cuimhní geala agus dar ndóiche le cumhaidh, ach fosta le dóchas. Mar go bhfuil scoil úr do chailíní, Scoil Íde, tosnaithe san Ionad sin cheana féin. Ar mo shon féin agus ar son fhoireann na scoile anseo, fógraímse ré úr inniu i stair Scoil Éinne. Anois beidh an suíomh is breithe in Éirinn ag an scoil in Éirinn a bhfuil na haidhmeanna oideachais is airde aici. Anseo tá ciúineas na tuaithe. Anseo tá maorgacht na gcnoc. Anseo tá áilleacht na gcrann. Anseo tá fuaim na habhann. Anseo tá spiorad agus duan Robert Emmet. Anseo, a thuismitheoirí, dhéanfar meon agus caractar bhur bpáistí a iomlánú agus a shlánú. Bhéarfar freagracht daofa. Cothófar rannpháirtíocht. Dhéanfar pearsantacht gach scoláire a mhúnlú agus a fhorbairt go haonarach agus go cúramach. Anseo, i bhfad ar shiúl ó mhurder machine na Breataine, beidh saoirse agus inspioráid, comhbhá, tuiscint agus samhlaíocht. Anseo, imreofar cluichí, léireofar drámaí, foilseofar irisí. Anseo, beidh réimse leathan d'ábhair phraiticiúla agus d'ábhair acadúla a bheas oiriúnach do gach scoláire. Agus a thuismitheoirí thar aon rud eile. Beidh an t-oideachas a gheobhas bhur bpáistí anseo, beidh sé fréamhaithe i dteanga na Gaeilge, teanga uasal ársa na Gaeilge. A thuismitheoirí, molaim sibh. Má chailltear an Ghaeilge, Caillfear Éire. A Ghaeltaí Óga, molaim sibhse fosta. Sé an páiste a labhrann a theangaidh dhúchais féin an seod is luachmhaire ag náisiún ar bith. Neart inár lámha, fírinne inár dteangaidh, glaine inár gcroíthe. Beirimís buaidh agus beannacht.

Ba bheag an tsuim a bhí agamsa i gcúrsaí poilitíochta i dtús mo shaoil. Ró-ghafa, is dóiche, leis an réabhlóid chultúrtha a bhí ar siúl, le cúrsaí oideachais, le cúrsaí teangan. Sa bhliain naoi gcéad agus a dó dhéag, nuair a moladh go bhfaigheadh Éirinn Home Rule sa tríthú Bille um Rialtais Dúchais, bhí mise ina leith, mar an chéad chéim i dtreo saoirse ár dtíre. An bhliain ina dhiaidh sin, i mí na Samhna 1913, nuair a bunaíodh Óglaigh na hÉireann sa Rotunda i mBaile Átha Cliath, bhí mise mé féin mar dhuine de na bunaitheoirí, agus é mar aidhm againn cinntiú go bhfaigheadh Éire an Home Rule a bhí geallta daoithe, go háirithe nuair a chonaic muid na hAontachtóirí ó thuaidh ag armáil ina éadan. An bhliain chéanna sin fosta, ghlac mise ballraíocht i mBráithreachas Phoblacht na hÉireann, san IRB, sna Fíníní, a raibh sé mar aidhm acu an Bhreatain a chur amach as ár dtír le lámh láidir. I 1914 bhris an Chéad Chogadh Domhanda amach agus d'athraigh cúrsaí na hÉireann. An Home Rule a bhí geallta, cuireadh ar fionraí é go mbeadh an cogadh thart. Anois, dar leis an IRB, seo ár seans! Seo ár seans anois, nuair atá an Bhreatain ag troid i gcogadh domhanda, seo ár ndeis anois le buille a bhualadh in aghaidh neart na hImpireachta. England's difficulty, Ireland's opportunity. I dtaca le Óglaigh na hÉireann de, scoilt Óglaigh na hÉireann, An chuid is mó de na hÓglaigh lean siad sampla a gceannaire, John Redmond, a d'iarr orthu a dhul amuigh a throid don Bhreatain sa chogadh le cinntiú go bhfaigheadh siad Rialtas Dúchais i ndiaidh an chogaidh. Chuaigh siad amuigh ina mílte, cuid mhór acu ag meas go raibh siad ag dul amuigh a throid ar son saoirse na náisiún beaga. Cad é fán náisiún bheag féin sa bhaile. Mionlach na nÓglach, mise ina measc, d'fhan muidinne sa tír agus muid ag déanamh réidh don lá dá mbeadh glaoch géar orainn a dhul chuig páirc an áir. Thug muid armlón i dtír. i gCill Mhantáin agus i mBeann Éadair, agus cuid mhór den armlón, rinneadh é a stóráil anseo i Scoil Éanna. Ar an naoú lá is fiche de mhí Mheithimh 1915, fuair Diarmuid O'Donovan Rossa, fuair sé bás i Meiriceá. Sean-Fhínín a bhí ann. Rugadh é i Ros Cairbre i gContae Chorcaí. D'fhulaing sé cuid mhór i rith a shaoil. In am an Ghorta Mhóir cuireadh amach as a gcuid talamh iad, fuair a athair bás agus b'eigean don teaghlach imeacht thar an Atlantach anonn go Meiriceá lena mbeatha a shaothrú. D'fhan Diarmuid in Éirinn, chuaigh sé isteach sna Fíníní, throid sé in Éirí Amach 1867, Cuireadh 'na phríosúin 'na Breataine é agus chaith sé roinnt blianta ansin. Nuair a ligeadh amuigh é, cuireadh cosc air coisceim a ghlacadh arís ar chrutha glasa na hÉireann, ní raibh cead aige pilleadh go hÉirinn. Chaith sé an chuid eile dá shaol i Meiriceá, ach go lá a bháis níor stad sé ag troid ar son saoirse a thíre féin, agus bhí mian amháin aige, nuair a gheobhadh sé bás, go gcuirfí i gcré na cille é ina oileán dhúchais féin é. D'fhóir sin i gceart do na Poblachtánaithe dúinne in Éirinn, agus shocraigh muidinne go dtabharfaí a chorp 'na bhaile agus go gcuirfí é, faoi ghradam, i Reilig Ghlas Naíon i mBaile Átha Cliath ar an chéad lá de mhí Lúnasa, 1915. Ba ar mo chrannsa a thit sé, óráid a thabhairt ag uaigh Dhiarmada Uí Dhonnabháin Rossa. Chuir mé ceist ar Tom Clarke cad é déarfainn, agus dúirt sé liom Go as far as you can. Make it as hot as hell. Throw all discretion to the wind.

A Ghaelaibh. Do hiarradh ormsa labhairt anseo inniu ar son a bhfuil cruinnithe ar an láthair seo agus ar son a bhfuil beo de Chlanna Gael. Ag moladh an leoin do leogamar i gcré anseo agus ag gríosadh meanman na gcarad. atá go brónach ina dhéidh. Ach a chairde, ná bíodh brón ar éinne atá ina sheasamh ag an uaigh seo, ach bíodh buíochas in bhur gcroí agaibh do Dhia na Glóire, a chruthaigh anam uasal álainn Dhiarmada Uí Dhonnabháin Rosa, agus thug ré fhada dó ar an tsaol seo. Ba chalma an fear thú a Dhiarmuid. Is tréan d'fhearais cath ar son cirt do chine agus ní beag ar fhuilingis, agus ní dhéanfaidh Gaeil dearmad ort go bráth na breithe. Ach, a chairde, ná bíodh brón orainn. Ach bíodh misneach inár gcroíthe agus neart inár gcuislí. Óir cuimhnímis nach mbíonn aon bhás ann, nach mbíonn aiséirí ina dhéidh, agus gur ón uaigh seo agus na huaigheanna atá 'nár dtimpeall a éireochas saoirse Gael. We stand at Rossa's grave, not in sadness.

Éire, ní amháin saor ach Gaelach. Éire, ní amháin Gaelach ach saor. This is a place of peace.

Ba comhairle míleata Bhráithreachas Poblachta na hÉireann a d'eagraigh Éirí Amach fá choinne Domhnach Cásca 1916. Bhí seachtar ar an chomhairle míleata sin, mise mé féin ina measc. Bhí duine amháin den tseachtar, Séamas Ó Conghaile, an sóisialach, bhí sé féin agus Arm na Saoránach ar bís le hÉirí Amach. Ach gheall sé go bhfanfadh sé go Domhnach Cásca. Ar an drochuair níor éirigh chomh maith sin le pleanáil do Éirí Amach don Domhnach Cásca sa sin. Nuair a fuair ceannaire na nÓglach, Eoin Mac Néill, nuair a fuair sé amach go raibh an t-arm agus an t-armlón, a bhí ag teacht ón Ghearmáin don Éirí Amach, go raibh siad anois ar thóin na farraige ar chósta Chiarraí, ar an Aud. Shocraigh sé an tÉirí Amach a chur ar ceal. Tháinig muid le cheile i mBaile Átha Cliath an lá sin ar an Domhnach agus shocraigh muid, cé go raibh 's againn gur lú an seans go n-éireochadh linn, shocraigh muid a dhul réidh leis an Éirí Amach lá thar na bhárach, Luan Cásca, naoi gcéad agus a sé déag. Tá cuid mhór rudaí níos measa ná dóirteadh fola agus is í an sclábhaíocht. ceann acu. Poblacht na hÉireann do mhuintir na hÉireann. A fheara agus a mhná na hÉireann. In ainm Dé agus in ainm na nglúnta a chuaigh romhainn agus óna bhfuair sí seanoideas na náisiúntachta, tá Éire trínne, ag gairm a clainne chun a brataí agus réidh le buille a bhualadh ar son a saoirse. Tar éis di a cuid fear agus a cuid ban a eagrú agus a armáil óna heagraíocht rúnda réabhlóideach Bráithreachas Phoblacht na hÉireann agus óna heagraíochtaí míleata poiblí, Óglaigh na hÉireann agus Arm Cathartha na hÉireann, agus i ndiaidh di fanacht go foighneach leis an bhfaill chun gnímh, Tá sí ag glacadh na faille sin anois, agus le cuidiú óna clann ar deoraíocht i Meiriceá, agus le comhghuaillithe calma san Eoraip. Ach thar aon rud eile, ag braith ar a neart iontach féin, tá sí réidh le buille a bhualadh ar son a saoirse, agus iomlán dóchais aici go mbeirfidh sí buaidh. Dearbhaíonn muid inniu, Ceart ceannasach dochloíte, ceart mhuintir na hÉireann chun seilbh na hÉireann agus chun cúrsaí na hÉireann a riaradh gan srian. Níor chuir an ionsaí nó an fhorghabháil a rinne rialtas agus cumhacht eachtranach orainn le trí chéad bliain, níor chuir sé an ceart sin ar ceal. nó ní féidir an ceart sin a chur ar ceal go deo na ndeor, ach amháin le scrios mhuintir na hÉireann. Níl aon ghlúin dá dtáinic nár chuir muintir na hÉireann a mian chun saoirse agus chun slánú a náisiúin féin in iúl. Sé huaire le trí chéad bliain. Rinn siad é faoi arm agus faoi réabhlóid. Ag seasamh dúinn ar an cheart sin inniu, agus á dhearbhú anseo os comhair náisiúin uilig an domhain, fógraíonn muidinne Éire, ina stát ceannasach neamhspleách. agus bheir muid ár mbeatha féin agus beatha ár gcomrádaithe comhraic faoi arm, dá saoirse, dá móradh agus dá gradam i measc náisiúin uilig na cruinne. Sínithe thar cheann Rialtas Sealadach Phoblacht na hÉireann ag. Tomás Ó Cléirigh, Seán Mac Diarmada, Tomás Mac Donnchadha, Éamonn Ceannt, Joseph Plunkett, Séamus Ó Conghaile agus mise Pádraig Mac Piarais.

Throid ár gcuid fear agus ár gcuid ban go calma agus go cróga i mBaile Cliath agus in áiteanna eile ar fud ár dtíre. Chuaigh a gcalmacht, a gcrógacht, a ndílseacht agus a ndúthracht i bhfeidhm go mór orm. Chaith mise mé féin seachtain na Cásca inár gceannáras Ard-Oifig an Phoist i mBaile Cliath. Ba mise Príomh-Cheannasaí ar Arm Phoblacht na hÉireann. Chaith mé an tseachtain ag tabhairt orduithe, ag scríobh, ag gríosú agus ag spreagadh na bhfear agus na mban, agus go minic,

agus bás a fháil ar son saoirse mo thíre. Ar an tSatharn ghéill muid gan choinníoll. Nuair a chonaic muidinne fir, mná agus páistí, á marú agus á ngortú ar shráideanna Bhaile Átha Cliath, chuir muid deireadh leis an chomhraic. Chonaic mé féin, fear agus bean, agus cailín óg agus bratacha bána ar iompar acu á scaoileadh go neamhthrócaireach ag Arm na Breataine. Níorbh é sin ár mian. Níorbh é ár mian go ngortófaí nó go marófaí duine ar bith neamhchiontach le linn an chomhraic. Bhí cuid de na ceannairí ag iarraidh orainn troid linn go bás. Ach dar liomsa go raibh an uain tagtha, go raibh an gníomh déanta agus gurbh fhiú an braon fola. In order to prevent

Tá mé sásta, ach amháin go bhfuil mo chroí ag briseadh ag scaradh leatsa. Seo an bás a d'iarrfainn dá dtabharfadh Dia rogha domh d'aon chineál báis, bás saighdiúra d'Éirinn agus don tSaoirse. Rinn muid an rud ceart a mháthair. Beidh daoine cruaidh linn anois ach molfaidh siad muid amach anseo. Ná bíodh brón ort faoi seo a mháthair, ach amharc air mar íobairt, a d'iarr Dia ormsa agus ortsa. Mo bheannacht leat arís, a Mháithrín dhílis dhílis. Agus go mbeannaí Dia thú as an ngrá a thug tú domh, as do chreideamh agus as an méid a d'fhuiling tú. As do linn a bhí ag caoineadh.

Is goirid anois go bhfeicfidh mé m'athair agus i gceann tamaill beidh muid uilig le chéile arís. Wow-wow, Willie, Mary Bridget agus tusa a mháthair. Slán leat a Mháithrín mo chroí. Níl na focail agam le méid mo ghrá duit a chur in iúl.

Nuair a bhí mise i mo ghasúr, deich mbliana d'aois, chuaigh mé ar mo ghlúine oíche amháin in aice le mo leaba agus gheall mé do Dhia go gcaithfinn mo shaol ag troid ar son saoirse mo thíre. Tá an gheallúint sin comhlíonta anois agam. Le blianta fada tá mé ag troid ar son saoirse na hÉireann. Chuidigh mé na fir agus na mná a stiúradh, a eagrú agus a armáil sa dóigh go mbeadh siad réidh chun troda nuair a thiocfadh an t-am. Tháinic an t-am dar liom agus chuaidh muid sa bhearna baoil. Tá áthas orm anois go ndeachaidh. Tá'n chuma air gur chaill muid. Níor chaill muid. Dá ndiúltóchadh muid troid chaillfeadh muid. Níl ionainne ach lúb. i slabhra na saoirse. Dílis do na glúnta a chuaidh thart. Dóchasach sna glúnta atá le theacht. A bhuí le Rí na bhFeart go bhfeicim, muna mbím beo ina dhéidh ach seachtain.